This is the DC. President wa anthu osauka woyamba kuno ku Malawi lero pa 18 June 2024

wasiya kung'alula kuchokera pa 10 Juni, wapasidwa chibanzi ndipo sadzalankhulanso. Kwa amene amene amaziwa maliro komanso inu amene mwakulira kumuzi mwavinidwapo, mwaziwa mwambo wa makolo, nthawi imene timalira kapena tikulira Saulos Chilima Siinali nthawi yomapanga zachibwana. Ndi nthawi imene tinayenera kuti tibwere tonse pamodzi ngati ziko kulira Chilima komanso anthu ena 8 chifukwa imene ija inali tragedy imene siinachitikeponso muno muziko. Choncho ine ngati munthu amene ndakulira kumudzi komanso munthu wokuti ndinapitako kusukulu, Ndinaona kuti sichoyenerera kuti ndizikangobwebwetuka pamene ziko likulira pamene tili pa ngozi yaikulu. Pa ichi ndinachiona kuti ndikhale chete tilire maliro a mzathu ameneyi m'bale wathu, munthu wa masomphenya ndipo sadzapezekanso kuno ku Malawi, komanso kuti tikalire ndi abale athu ena onse amene anataya okondedwa awo Paja pa 10 June kuja ku Chikangawa pamene taona sopano ngati ziko kuti ngati kuli dziko lopepera pa dziko lonse lapansi ndiye ndi dziko la Malawi. Imfa imene ija yatiphunzitsa komanso kutionesa kuti ku Malawi kuno kuli atsogoleri opepera amene chimene amaziwa ndi kungoba basi koma zokuti agule zida za dziko pa za nthawi ya ngozi ndi zero pa ten ndi nthawi imene tadziwa ife kuti ku malawi kunoko kulibeko ma helikopita ku malawi kunoko kulibeko zida zokuti mukhoza kukamuyang'anira munthu olo pakati pa usiku ndipo ndi pamene tadziwa ife kunena kuti ngati ku malawi kuno kuli matochi owunikira kapena kumufufuza munthu ndiye ndi matochi amafoni ndi pamene taziwa ife kunena kuti kuno ku malawi kuno olo kutati kwayamba nkhondo ndiye kuti boma la malawilo kuzera kwa ame aziwapempha adani awowo kunena kuti chonde zingatheke kuti mwina tisiye kumenyana panopa popeza ino ndi 6 koloko ya mazulo timenyanenso mawa mamawa ndi pamenetu taziwa ifetu ndipo tithokoze mayiko ngakhale a amerikawo ndi ku israeli sanabwere koma tithokoze a zambia south africa komanso dziko lija limatchedwa kuti la tanzania potibwereka mahelikoputa monga mmene anapangira ndi cyclone freddy muja kunoko muzitikhululukira chimene chili pa nambala 1 ndi kuba atsogoleri athu ngati aba Aba, aba mochuluka nyengo imene iyi ndipo inu maiko akunja mutimvesese kunena kuti ngakhale kunoko ku Malawi chitukuko china chilichonse palibe mwina chitukuko chikanabwera ndi uyu wapitayi koma soka ilo ndipamene taziwa ife kunena kuti life has got no meaning chifukwa life ikanakhala ndi meaning Tikanaonera pa malemu Saulos Chilima chifukwa was energetic, a focused leader amene anali ndi vision. Koma izi zasalazi ndi manyaka. Izi zasalazi ndi anthu okuti aah kwa ineyo ndilibenso hope ina iliyonse chifukwa chimene chachuluka kwa iwowa ndi kuba. ndipo ndiye anthu amenewa akuba ndipo timadabwa kuti mukamaba ndalamazi kodi ndalamazi mukamaziba mukamaziba monga mmene mukuberamo mukazidyera kuti anthu opanda chisoni malo mwakuti mwina tizilira maliro mwatipasaso double kutipanganso double kumatilirisa kawiri ndithu kupanda chisoni ndikukagwesanso kwacha ndi 32.7 percent ukuku tikulira maliro iyi ndi nthawi imene taona ife kuti mmalawi muno usogoleri mulibemo chifukwa usogoleri ukanakhalapo Ndi kuti akanasamalira nyengo imeneyi kupanga zinthu mosamalisa. Iyi ndi nthawi imene taona ife anthu akazizi omanama ngati ali ndi chisoni, kumakhala ngati akulira koma atangogwira kumaso. Ndi pamene taona ife afiti amene akunamizira kulira koma chilungamo akuchiziwa iwowo. Iyi ndi nthawi imene abale ake a Chilima aziwa abale awo enieni. Iyi ndi nthawi imene ku utm aziwana okhaokha kunena kuti kodi amatamba ndi uyu eti? Ndi nthawi imene taona zinthu zambiri ndipo taphunzira zinthu zambiri pa imfa imeneyi ya Saulos Chilima komanso ndi anthu ena 8. Uthenga wanga kwa iwe wa mcp ndi mtsogoleri wako Chakwera you've got a tall order you've got a tall order kuti mukawachite convince a Malawi ndipo izizi ngati simusamala inu a mcp ndiye kuti uthenga umenewu muumvesesese bwino Tchimo limeneli mulimvesesese bwino. Ufiti umenewu ukuvutani pakana kukafika 2025. Ndipo soka kwa iye amene ati atenge nawo gawo pofuna ndalama pofuna kuti ati aonese ati kuti ati timuchite timuyike Malawi pamoto, Malawi first, Ngati mukufuna kutengera zina lathu la ifeyo la Malawi First kuti aa atsogoleri ngati aku dpp, atsogoleri ngati aku udf, atsogoleri ngati aku aford zimenezi ndi zipani zatsalamo munomo za mphamvu mungati simusamala mufera za eni muipitsa mbiri chifukwa pano pamene pafika pano nkhani yaikulu ndi yosankha vice president. ndipo ine ngati munthu woopsa kwambiri ndafufuza kale kuti amene wawa akufunafuna government of national unity kuchokera ku zipani zosiyanasiyana chifukwa akuziwa kuti mbiri yawo yayipiratu mbiri yawo yanyasa palibe olo mwana wang'ono angalole kuti azikadya nawo sima olo limodzi anthu amene wawa akuyenera kuti achite prove kwa amalawi popanga kafukufuku amene ati akhale so credible amalawi aziwe chilungamo koma as it is standing now inu nokha mwazionera amalawi kuchokera siku limene lija kuzafika lero anthu kumangoziluma luma maliraka anthu kumangoti ichi anena ichi anena Ndi nthawi imene a Malawi mwaphunzira inu zambiri. Ndi nthawi imene mwaona inu kuti a Malawi mwadziwa inu kunena kuti ngakhale anthu enawa amaba koma ndithu masuti awo amavala jekete ya mwana yolephera kukwanamo, trouser yomangira yomangira tayi kumafunsa kuti kodi aminista awawa zovala mmashopu mulibe ni pamene munthu di umaziwa iwe kuti oh yes ufitidi uliko chifukwa ndalama mwakhala mukuba zija koma mukulephera kugula olo suti ndikumakagula masuti apakaunjika zimakhala zodabwisa kwambiri choncho ndikufuna ndipereke warning kwa iwe wa udf kwa iwe wa aford kwa iwe wa dpp anthu awa apanika chiseko chawapana koma musafere za eni nthawi yatsalayi mupirire chifukwa kunjaku kwacha kale awawa 2025 kwawo kwatha chifukwa zachitikazi ndi tall order anthu adzafuna amalawi aziwe zenizeni ndipo amalawiwo kuti aziwe zenizeni pali ntchito yayikulu choncho akufunafuna vice president kuchokera ku zipani zina komanso iwe wa utm ndikufuna ndikuchenjeze kunena kuti, Mwana wanzeru amati makolo ake akamwalira, kumene anakwatiwako amachokako ndi kubwerera kwao. Iweyo ngati simukambirana zobwerera ana inu kubwerera kumene munachokera, muziphedwa choncho ngati ana ngati simusamalira Koma mwana wanzeru amayenera kuti aganize mozama, choncho inunso a utm mudzifunse kunena kuti kodi mgwirizano umenewu ulipo? Chifukwa ngati mgwirizano umenewu ulipo ndiye kuti anayenera kuti by leroli ataulula kunena kuti popeza paja mgwirizano ndi wa 5 years, 5 years ifeyo tatulutsa chikalata chonena kuti mutenge inu a utm. Koma mukaonesetsa mkatimo mmene alili afiti amenewa muziwe kuti sangakupaseni mgwirizano umene uja ndiye kuti unali pakati pa ut ujeni mcp yo ndi saulosi chilima enanu mulibe ntchito komanso musamalire kwambiri kuti kodi akamakupasani maudindo Akukupasani maudindo ndi mtima onse kapena mtima wachinyenga aphunzisi? Chifukwatu pali pena kumakupakani sugar m'milomo kuti anthu aziona ngati inuyo mukudya nawo sugar yo koma musakudya sugar akudya sugar ali ena kuti inu mungoperekeza amfumu kolezera ndiofunika kuti inu a utm muikonze nyumba yanu mukhale anthu ochenjera ndipo monga mene ndakuuzirani Mukuyenera kuti muchoke ku Kasiya muzibwerera ku Thyolo kumene kunachoka makolo anu chifukwa ngati simusamala muzitha mmodzi mmodzi. Awa ndi malangizo anga chabe okulangizani aulere chifukwa pamene pafika dzikoli akanakhala kuti President Chakwera amaganiza akanalengeza kuti wachita resign ndikuyitanisaso zisankho mwamsanga msanga moreover term yanu inatha kale mandate yanu inatha panopa muli mu mu nyengo yobera imene munangobera kuti mufuna mukhaleso term ina mukanakhala ena anzeru ku mcp ko Mukanamuuza president anu achite resign chifukwa panopa olo government of national unity singatheke. Amene angalole kukalowa mmenemomo ndi afiti okhaokha kapena iyayi akufuna kuti angodya ndalama akubereni ndalama. Koma enieni Amalawi enieni lidala weniweni sangalolere pakali panopa kukazichita associate ndi inu. Anthu akuopa. Ndipo aliyense amene akazichite associate ndi inu, Amalawi ambiri amuyang'ana ndi diso lalikulu kwambiri, lomuzuma, ndipo angoyaluka chabe. Mukakhala anzeru, takambiranani, mupange resign nonse, boma liso lipite nsangansanga kuchisankho, anthu apite kuzisankho, chifukwa apa ndiye mwapezedwa mukutamba past 9 mamawa. Bon Kalindo. the DC mwana oopsa kwambiri amene anakonzeredwa chiwembu ndi a area 30 komanso state house kuti amumange mu nyengo imeneyi yolirira chilima koma mwauponda kwambiri chifukwa uthenga unabwera mwamsanga ndipo chino chinaziwa The DC, zambiri zilipo ndipo tipondana ndipo tigubudusana m'matope.